u ma sɔn o ma donc k'o ye joli bɔ a la ayi n tɛ se ka da fɔ o la mhm. komi e, e, sɔn kɛra déjà garde corps ta ma mhm. an ko an b'o yɔrɔ ta mhm. pour que an kana perdre a bɛɛ la an b'o o yɔrɔ ta mais e, so ta ani bureau ta an bɛ continuer n'o ye parce que an ka mɔgɔ fɛn fɛn fagara a tila bɛɛ fagara u ka so ani bureau de la donc o ye wajibi ye mais an bɔra min kalama u ye conférence de presse dɔ kɛ k'a fɔ k'olu sɔnna a bɛɛ ma eh, eh, sécurisation na mɔgɔ min bɛ- garde corps o, min bɛ so garder min bɛ bureau garder k'olu sɔnna jɔn y'o conférence de presse kɛ ministre de l'administration territoriale ministre du travail et de la fonction publique ani ministre de la sécurité u saba ye conférence de presse dɔ kɛ k'a sɔrɔ u n'aw ma sigi ka u m'a fɔ an ye hali bɛnkan sini an kɛ. filɛ yɔrɔ min na u da m'a fɔ an ye an ye effectif min ɲini an y'a sɔrɔ u m'o fɔ an ye. mais terrain kan est ce que a bɛ ka waleya foyi ma waleya fɔlɔ foyi ma waleya fɔlɔ o de ye nin problème ye u bɛ min f'i ye n'u bɛ min kɛ o tɛ kelen ye o toujours ni min fɔr'i ye n'i tor'o kan i tora ji la. donc c'est ça le problème. mais a bɛ fɔ an bɛ fɛ ka mun faamu dɔw b'a miiri k'a fɔ ko aw man ɲi ka taa grève la e bɛ se ka mun f'o la administrateur civil.
d'abord an ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na administrateur civil.

n'a b'a ɲini k'a bɛɛ bɛ bɛn ni arti eh, ni eh, statut du- eh, général sɔnna a ma i ye kuma faamu kosɛbɛ a bɛɛ bɛ bɛn ni statut général sɔnna a ma o kɔrɔ ye di ɛɛ grève a bɛ bɛn a ma parce que statut général o de ye référence ye matière de de- du travail au niveau de l'état o bɛ statut du corps préfectoral sanfɛ min ka bon ni min ye i b'i ɲɛsin o de ma est ce que i y'a faamu kosɛbɛ donc droit de grève bɛ mhm. membre du corps préfectoral bɛɛ bolo hali n'i ye représentant de l'état ye kunfin ni minnu t'a kalama mhm. olu de bɛ k'u accrocher ko article 79 sariya bɛ yen toujours i b'a sɔrɔ a bɛ nin fɔ a bɛ tila ka nin fɔ mais a bɛɛ n'a contexte de don mhm. plus loin mhm. mali constitution b'a yamaruya baarakɛla bɛɛ k'i k'i ka hakɛ ɲini mhm. o fana ka bɔ yen mhm. eh, constitution ani eh, u bɛ min wele droit naturel o b'an yamaruya an ka taa grève la o ye mun ye

hakɛ o ka kɔrɔ ni droit ye ɛɛ gouvernement ka hakɛ o ye ka an bila ka taa ɛɛ fɛn o ye ka an bila ka taa yɔrɔ la ka an kɔlɔsi n'an kɔlɔsira de u bɛ sɔrɔ k'u ka droit exiger an kunna an ka droit fana ye min ye wajibi don an k'an yɛrɛ euh, protéger an ka devoir ye min ye n'an an taara yɔrɔ la k'a fɔ an kɔlɔsilen don an an wajibiyalen don ka to yen hali n'an ni tora a la o ye kasara ye o de tɛ kɛ kɔmandan tɛ yen bi garidi bɛ min kɔ a t'a bolo so a t'a bolo biro la a t'a bolo a nɔfɛ eh, taama la a bɛ gouverneur dɔrɔn de bolo a tɛ kɔmandan bolo hali gouverneur ka eh, eh, collaborateur direct n'o ye directeur de cabinet ni CAAJ ni CAEF ye a t'u bolo donc gouverneur dɔrɔn de ye représentant de l'état ye min kɔlɔsilen don ni fanga fɔra dɔrɔn mɔgɔw bɛ aw de ye o an tɛ ye dɛ mhm.
ni fanga kɔni fɔra mhm. mais ni aw yɛrɛ ye baara bila o la a bɛ gɛlɛya n b'a bɛɛ de ɲɛf'i ye mhm. donc le droit à la vie c'est le plus sacré de tous les droits et le droit à la vie o de b'a to an bɛ se ka taa ɲɛnama ka an k'i ni ta la mhm. ka d'a kan gouvernement mhm. précisément gouvernement de transition y'a jira k'a fɔ an ni o t'u bolo fɛn ye ɛɛ an filɛ k'a mɛn sisan ko sumɛla sise tanyana ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma sumɛlaw bɛ bila wagati min mhm. anw y'a mɛn k'a fɔ ko a ko bɛ sen na an ser'u ma k'a f'u ye an y'a mɛn ko sumɛla bɛna bila k'a ni dɔ wɛrɛ an ka mɔgɔ fila bɛ bolo la est ce que u b'a la u ko ko mɔgɔ tan ni fila de kan ka bila mɔgɔ tan ni fila de ka dossier bilala ka taa o mɔgɔ tan ni fila mana kɛ cogo cogo kɔni k'an ka mɔgɔ kan ka sɔrɔ a la an bɛ bɔ min kala ma alamisa olu bilala u bilalen tubabu saba ala ka hinɛ sumɛla la o kelen o bɛ mun yira u ka jate man kan kan aw bɛ taa wali mɔgɔw bila k'aw ka mɔgɔw to yen o ye fɔlɔ ye filanan u bɛ taa terorisi kɛmɛ fila ani kɔ k'olu libere pour que tubabu ninnu ka se ka libere u ma dan o ma ka mali wari miliyariw ta k'a di pour que tubabu ninnu ka se ka taa k'aw yɛrɛ ka mɔgɔ minnu b'aw jɔyɔrɔ fa k'olu to bolo la donc ni aw mago t'olu la est ce que olu mago man kan ka k'u yɛrɛ la ni voici pourquoi nous avons le droit de grève cɛ si tɛ se k'an bali mais aw bɛ ka mun ɲini nin aw yɛrɛ fɛ an bɛ wagati min na furancɛ fanga in na a se b'u ye k'a k'aw ye bi yan an m'a ɲini furancɛ fanga awɔ n y'a faamu komi an b'a wagati de la sisan an m'a ɲini furancɛ fanga fɛ an y'a ɲini gouvernement de fɛ furancɛ fanga mais aw b'a fɛ ni bɛnkan kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka k'aw ye nin wagati in de la wa
négociation kɔnɔna na d'abord a ye min faamu an y'o de fɔ l'état est une continuité anw de bɛ état fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ si tɛ se ka état fɔ anw ye parce que fɛn fɛn filɛ nin ye fanga la bi a bɛɛ ye dunan de ye fanga la a bɛɛ nana anw sɔrɔ a la u bɛɛ bɛ taa k'an to a la an tɛ fanga ye dɛ mais anw ye fanga baarakɛla de ye donc an bɛ fanga dɔn n'u ye état ye continuité an y'a déposé n y'o de f'i ye sani olu ka na u bɛ ka ko caman waleya bi u nana a sɔrɔ yen de u ye article cinquante neuf eh, eh, trente neuf eh, waleya est ce que olu de y'a sɛbɛn u m'a sɛbɛn u ma n'a sɔrɔ yan u y'u jija ka ka se k'a waleya magistratw ka prime u b'u jija k'a waleya pourquoi u tɛ se k'u jija ka tɔw ta waleya o ye fɔlɔ ye filanan an m'a f'u ye a y'a d'an ma sisan i y'a dɔn ni négociation bɛ kɛ aw bɛ dɔ kɛ kɛnɛ kan mais o b'a sɔrɔ généralement aw tilala a la so kɔnɔ an y'a fɔ bɛɛ ye premier ministre compris a da ne da ministre de l'administration a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fɛn fɛn y'an wele ka deliliw kɛ an y'a fɔ a bɛɛ ye an tɛ wari kɔ sisan mɔgɔ caman n'aw sigira ka kuma mɔgɔ caman an t'a da mɔgɔw ka fara olu yɛrɛ kan ou bien bɛɛ u y'an wele mali ɲɛmɔgɔ tila bɛɛ y'an wele an ni min ma sigi fo n'a kɛra bah n'daw ye n'o tɛ an ni mɔgɔ tila bɛɛ sigira ani u y'an wele an y'a fɔ bɛɛ ye an mago tɛ wari la sisan an bɛ situation dɔn an mago bɛ garantie de la n'a ye sɛbɛnni d'an ma bi k'a fɔ an bɛ hakɛ min ɲini tiɲɛ na an n'a ka kan a kun fɔra k'a bɛ di an ma ka tila k'a jɛ an na n'a y'a di an ma an bɛ se ka muɲu a ka daminɛ premier janvier 2021 mhm. hali n'a b'a d'an ma le 30 juin 2021 an jɛna n'a ye mais n'o ye n'o ka gɛlɛn jamana ma halisa aw de b'a cogo dɔn tuguni ka tɛmɛ an kan hali ni 31 décembre 2021 don an sɔnna o tɛ 2022 yan u ka sɔn dɔrɔn hali n'a ma kɛ u ka sɔn dɔrɔn
ɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ an ye ko gɛlɛya syndicat jumɛn bɛ mali la min bɛ sɔn k'o fɔ ni anw tɛ cɛ si t'o kɛ ni anw tɛ o syndicat tɛ mali la min bɛ se k'o kɛ min bɛ se k'i muɲu k'o kɛ mais u ye mun kɛ k'anw jaabi o la hali sini u m'a fɔ an ye u m'a fɔ an ye ayi an y'a fɔ yɔrɔ la bɛɛ ko ko hakilina ɲuman don mais jaabi ma d'a ma donc o y'o de ta ye o b'a yira la k'a fɔ ko tigɛna de don parce que u yɛrɛ bolo an tɛ se ka foyi k'u la an tɛ se ka fɛn tiɲɛ u ye n'u y'a dɔn k'an tun bɛ se ka fɛn tiɲɛ u ye a tɛ se ka fɛn a tɛ se ka to tan mais est ce que aw ka baarabila in wagati la a ye fɛn tiɲɛ u ye a nɔ yɛrɛ wa o ye wulibali ye parce que an b'a ye k'a fɔ état continuera u yɛrɛ ye nomination caman kɛ nomination tɛ état ye o tɛ état continuité ye o baara minnu bɛ yen minnu kan ka kɛ n'a a ma se ka kɛ o de ka ca ou bien aw yɛrɛ ka mɔgɔw ma wuli i b'a fɔ a bɛ kɛ cogo min an ka mɔgɔ kɔni an ma jɔna jɔyɔrɔna foyi sɔrɔ olu la tiɲɛ yɛrɛ la an ka mɔgɔw y'a kɛ a kɛcogo la fɛn min ye administrateur mais jɔyɔrɔ mun kun b'aw jɔyɔrɔ mun b'aw la jamana yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔn marabolo marali kɔnɔna na o jɔyɔrɔ kama n'aw ka mɔgɔ n b'a dɔn n'aw kun wulila cogoya dɔ la est ce que a ko kun bɛ se ka bi sɔrɔ wa a b'a sɔrɔ
ɛɛ fɔlɔ minnu bɛ fanga la u tɛ u tɛ état dɔn n'i tɛ fɛn min dɔn c'est comme e e e tɛ bana dɔn i y'i sigi n'a ye i t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka tiɲɛni kɛ n'u kun b'a dɔn yɔrɔ yɔrɔ la u bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ état dɔn an tɛ se ka mɛn grève la tan k'a sɔrɔ i ma solution ɲini a la donc u tɛ état dɔn o y'o tɔgɔmasiri fɔlɔ de ye k'a fɔ se tɛ u ye o tɛ est ce que an ka grève yɛrɛ tun t'u arrange

ka se ka mara kɛ u yɛrɛ bɛ fɛ k'a kɛ cogo min voilà i bɛ fɛ ka nomination ninnu kɛ wagati laban in na wa hali u ye prétexte ta ko an bɛ grève la k'u b'an ka mɔgɔw falen mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka falen o
mais réquisition bɛ se ka kɛ o yamaruya b'u bolo u tɛ se ka réquisition kɛ u tɛ se ka kɛ wa u tɛ se u tɛ se ka réquisition kɛ réquisition décret d'application ma bɔ hali sini u tɛ se a sariya ma dafa u tɛ se mais u bɛ se k'aw ka mɔgɔw falen u y'o baara u tɛ se k'u yɛrɛ falen u ye poste commandant n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan quatre vingt neuf postes vacants de bɛ yen poste bi seegin ani kɔnɔntɔn mɔgɔ tɛ yɔrɔ min mɔgɔ tɛ yɔrɔ min mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na hali bi k'a fɔ mɔgɔntanya de o tɛ o gouvernement y'i ban nin y'a san fila saba ye gouvernement y'i ban ka mɔgɔw nommé sinon k'a fɔ mɔgɔntanya de o tɛ ou bien k'a fɔ mɔgɔw y'u ban ka taa o tɛ gouvernement de y'i ban hali nomination mun kɛra conseil des ministres tɛmɛnen mɔgɔ ma bila yɔrɔw la wa ayi mɔgɔ ma bila yen conseil des ministres tɛmɛnen u ye mɔgɔ minnu ka décret abrogé conseil des ministres dɔ in na mhm. u y'olu mɔgɔ damadamanin de tɔmɔ mhm. ka olu de eh, bila yɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ dɔw la sinon postes vacants ninnu mɔgɔ ma bila yen fɔlɔ
ɔ mun y'aw ka décret u y'a révision fana kɛ an b'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ ye fɛɛrɛw ye bi an b'a ye nomination minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ caman bɛ ka ko militaires bɛ ka jɔyɔrɔ caman ta jamana in kɔnɔ aw yɛrɛ hakilina ye mun ye o la. o décret révision o ma bara an na an kun sigilen don n'o ye an y'a kuma fɔ mɔgɔw ye u ma jate 2012 sɔrɔdasiw nalen fanga la u ye nin kɛ. nin fana o de kelen don wa décret min u y'a falen anw yɛrɛ bolo décret in tɛ ça n'existe même pas e cogo di eh, statut du corps préfectoral mhm. n'o de y'an ka gafeba ye o n'a décret d'application bɛ yen donc décret wɛrɛ man kan ka ye min bɛna fɛn wɛrɛ fɔ min bɛ taa statut du corps préfectoral contre la k'u y'a réviser projet de révision min u y'a kɛ n bɛ k'o de ɲɛf'i ye
n'i y'i ka livre fitinin dilan k'i bɛ kuranɛ ɲɛfɔ est-ce que a kan ka taa kuranɛ contre la
n'a taara kuranɛ contre la i hamina de fɔ i ma kuranɛ fɔ o y'o kelen de ye u ye min falen sisan u y'o hakilina de falen n'o tɛ a ni statut du corps préfectoral tɛ fan kelen fɛ statut du corps préfectoral ne prévoit pas les militaires statut du corps préfectoral

donc anw bolo nin c'est un décret nul et de nul effet mais olu ka yɛlɛmani na u ye sɔrɔdasi don a la u ye sɔrɔdasi baaraw daminɛna fana an y'a ye gouverneur dɔw nommera san'u ka yɛlɛma yɛrɛ u ye ah. san'u ka yɛlɛma yɛrɛ u ye baara daminɛ eh, u ye ɲɔnɔta don ka sɔrɔ a ma kɛ o u ye ɲɔnɔta don ka sɔrɔ u ma yɛlɛma donc u mako foyi tɛ sariya la mais aw ka wulikajɔ kɛra mun ye o sira kan an ye lettre ci u ma k'a fɔ tant que o, o, o nomination bɛ yen mm. an n'u tɛ sigi ka kuma an b'o kan an ma wuli ka b'o kan eh, mais yamaruya b'aw bolo sariya bɛ jamana kɔnɔ décret bɛ se ka attaquer o bon aw yɛrɛ t'o dɔn décret attaqueli an b'o ah. dɔn mm. an b'o dɔn mais tiɲɛ na an siranna ka siran mun ye an siranna an y'an tɔ to dɔɔni mm. ka da ko fila kan an bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an m'a attaquer syndicalement an b'a ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an m'a attaquer mais fɛn fɛn mun ye sariya ye hakɛto filanan tɛmɛsiraw b'a la o filanan wa syndicalement an b'a ɲɛ sɔrɔ wulibali don syndicalement an b'a ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka kɔrɔtɔ de mais a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye mais n'aw dalen b'aw yɛrɛ la komi e bɛ k'a fɔ cogo min ko sariya de bɛ yen nɔ a kama sariya tɛ se ka sɔsɔ n ko sariya fana ye siraw fɔ aw bɛ tɛmɛ sira min min y'an an tunguru jɔnwa la o ye magistrats ka syndicat ye lettre dɔ bɔ mhm. ka bagabagali kɛ eh, syndicat normalement an tɛ ɲɔgɔn attaquer mhm. olu ko ko u hakili la k'a fɔ u m'an ta an tɔgɔ ma mhm. mais n'i ye kuma jateminɛ an y'an niyɔrɔ y'a kɔnɔ parce que grève min an tun b'a la i ye ɲininkali min kɛ sisan o kumani b'a kɔnɔ k'a fɔ ko hali grève dɔw man kan ka kɛ kɔmi n'an bɛ grève illégale la président de la transition yɛrɛ y'a fɔ côte d'ivoire filanan
ko eh, eh, eh, bagabaga b'a kɔnɔ ni a ko sera yen ko bɛ se ka bɔ a la donc komi magistratw ka sendika don ni anw taara k'an bɛ taa kiri la est ce que an bɛ ɲɛ sɔrɔ an ma siga mali justice la mais ninnu y'a to nin lɛtiri y'a to an sigara k'a fɔ n'an taara an ma da la n'an bɛ se sɔrɔ donc o y'a to an y'a to an ye volet judiciaire mhm. an y'o ɲɔngiri fɔlɔ sani wagatiw ka kɛ kelen ye hakilinaw ka kɛ kelen ye parce que ni euh, comme an ka grève wulila sisan mhm. ni ala sɔnna an n'u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ka ɲɛfɔli k'u ye ka yir'u la k'a fɔ siranya tɛ bonya de don mhm. parce que an kun bɛ partenariat la halisa anw n'u ka sendikaw bonya ni karama de b'an cɛ an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to donc an bɛ taa an hakilina ɲɛ pereperelatigɛ u ye n'u y'a dɔn k'a fɔ an tɛ u fɛn na u kɔnturu la u n'a faamuya tile kelen an m'a fɔ ko ka magistratw ka décret annulé tile kelen an m'a fɔ u ka segin kɔ o t'an ka sira ye an mago t'o la an mago b'an ta de la mais an ye min fɔ n'an bɛ segin o kan n'an t'o bila fo ka diɲɛ wuli o ye ni eta sera k'a di olu ma ka se k'a di mɛtiriw ma mun na eta tɛ se k'a di anw ma an kɔni y'o fɔ wa an bɛ segin o kan fo ka diɲɛ wuli ka da kan eta de b'olu sara eta de b'anw sara eta de bɛ mɛtiriw sara eta de b'anw sara an m'a ɲini olu fɛ an m'a ɲini enseignantw fɛ an y'a ɲini eta de fɛ ɔ ni eta sera ka kɛ dɔ ye an bɛɛ ye eh, du o eta de ka eh, mara kɔnɔna na donc eta kan ka se k'a kɛ an ka kuma b'o de kan mhm. voilà d'accord an bɛ fɛ k'a dɔn sisan aw ni untm y'aw bolo di ɲɔgɔn ma ɔ ka to grève la aw ye wagati jan k'a la o hakilina nana cogo di ou bien aw sɛgɛnna de an ma sɛgɛn an tɛ sɛgɛn ee, sani untm k'a ka tile saba grève kɛ mhm. jɔnkala u ye hakili ɲuman sɔrɔ ka s'an ma ko u bɛ fɛ ka préavis kɛ komi anw tun b'an ka tile tan duuru la mais mhm. an tun ye préavis de grève illimité in déposé mhm. n'an bɛ se k'o ɲɔngiri an n'u ka taa ɲɔgɔn fɛ an ye réunion kɛ réunion kɔnɔna na min bɔra la o ye k'a fɔ eh, syltmat ani synac anw bɛ partenariat la ni oclei ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite f'a ɲɛmɔgɔya ba- dɔ bɛ anw bolo sanni biroba yɛrɛ ka bila pilasi kan a perezidanya tun bɛ syltmat bolo wa biroba bilalen sen kan a prévention n'o y'a jɔyɔrɔ bɛɛ la belebele ye o bɛ anw bolo donc ni ŋunuŋunu dun tun bɛ sen na k'a fɔ ko UNTM bɛ ka kɛlɛ kɛ OCLEI contre la an ko donc an k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini fɔlɔ sani an bɛ se ka min kɛ o de y'a to an ye démarches kɛ ka UNTM sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn vraiment u tɛ grève contre la d'ailleurs u tɛ se ka kɛ safurula u tɛ OCLEI OCLEI contre la d'ailleurs u tɛ se ka kɛ OCLEI contre yɛrɛ la parce que baarakɛla bɛɛ e ka laɲini dɔ ka fara i sara kan ne bɔra k'a fɔ sisan mɛri la n ko ni kɛmɛ o kɛmɛ sɔrɔla bi wolonwula bɛ taa kɛrɛfɛ ni o bi wolonwula ma taa dɔ bɛ fara sara kan dɔ bɛ fara sɔrɔ kan dɔ bɛ fara fɛn bɛɛ kan donc tant que mɔgɔw tɛ a bila o pɔsi kɔnɔ n'a bɛ taa kɛsi de la foroba kɛsi la non seulement jamana bɛ yiriwa mais jamana eh, baarakɛlaw yɛrɛ bɛ yiriwa o donc an ka laɲini ye o de ye wa o yiriwa o de ka bon o de damu ka bon ka tɛmɛ ni mɔgɔ b'a a bila bila o pɔsi la donc an kɛla ka eh, an ye temps de ta k'o sɛgɛsɛgɛ an y'o dɔn min na an ka sɔrɔ ka eh, se u ma le lundi 14 décembre an sera yen ka gafe falen falen kɛ sani o lundi cɛ an ye réunion caman kɛ parce que anw ni UNTM SYLTMAT ni SYNAC ani fɛn SAM le syndicat autonome des, euh, des euh, magistrats ani UNTM an naani tun bɛ plateforme dɔ la mais nin y'a san duuru ye sani Katile ka na o plateforme cira Eh, an seginna ka taa o dokimanw bɛɛ dira mm. an ye falen falenw kɛ mm. an bɛ se ka min korije a la an bɛ se ka min fara a kan an y'olu taamaw kɛ le lundi 14 an taara o bɛɛ de la ka layidu di ɲɔgɔn ma mm-hmm. ko le mardi 15 mm-hmm. an bɛna an bolo bila plateforme na o don mardi an tun bɛ sɔrɔ k'a fɔ an b'an ka grève ɲɔngiri parce que UNTM b'a ta la eh, négociation na eh, u ka grève bɛ ban juma mhm. u bɛ négociation na mhm. donc comme an kɛra kelen dɔ tɛ se ka taa ka dɔ to mhm. an bɛ a ɲɔngiri ala nana kɛ eh, mardi 15 Mali bɛɛ wulila ni président ka filiba in ye a ye kuma mun fɔ k'a kuma min fɔ abijan i y'a dɔn UNTM kɔni y'a ta a yɛrɛ de tɔgɔ la n'o tɛ anw de nin na aw yɛrɛ y'aw ta sɔrɔ a la an m'an ta sɔrɔ a la a kan bɛ anw de ma an ka an ka kuma mɛn yɛrɛ la ne m'a mɛn tiɲɛ na mais an ye min kibaruya mɛn k'a a ko Guinée ko UNTM a k'a ta ye ko sinon k'a kun kan bɛ minnu ma k'o dɔnnen don o y'anw de ko ye wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye don min na a bɛ sigi a ka investiture don a ye nin kelen de k'an na an t'a dɔn an ye min tiɲɛ ye sani a ka kɛ président ye n'a bɛ fɛ k'o bɔ an na bi min a ye président ye donc eh, le 15 mm -hmm. ni, ni eh, eh, ko in kɛlen mm -hmm. UNTM tun bɛ négociation na mm -hmm. olu taara u y'o jɔ mankan nana caya an bɛɛ taara an ka communiquéw ni fɛnw sɛbɛn ka taa réunion kɛ an kan ka mun kɛ k'a jaabi mm -hmm. an tor'o de la an ye semaine tɔ bɛɛ kɛ an ma se ka fɛn kɛ sigikafɔ min tun kan ka kɛ mardi o ma se ka kɛ bilen k'an bolonɔ bila la donc an ye tɛnɛn de ta o la le 21 ka se ka o waleya ka sɔrɔ k'an ka mot d'ordre ɲɔngiri sinon k'a f'an sɛgɛnna o tɛ an ma sɛgɛn an ma sɛgɛn an ma ɲinɛ wa an t'a bila fana an bɛ se ka mun faamu nin na aw ni UNTM ka bolo di ɲɔgɔn ma ye est ce que aw bɛna nin y'aw faralen ɲɔgɔn kan wa ka kɛ syndicat kelen ye wa ou bien mun de don bolo di ɲɔgɔn ma sugu jumɛn don o sira talen de don
fɔlɔ UNTM ye centrale ye euh, syndicat nationaux tan ni saba de b'a kɔnɔ mhm. anw ye syndicat naani ye mhm. euh, an ka jati la i y'a dɔn sɔsɔli yɛrɛ kɔni t'o la k'a fɔ UNTM de ka bon ni Mali syndicat bɛɛ mhm. euh, an ka jati la UNTM mana bɔ yen synergie de l'éducation o jama ka ca n'o fana bɔra yen anw de ta bɛ gɛrɛ sabanan na ni eh, an y'o jateminɛ k'a fɔ an ka taa an fanga fara UNTM fanga kan o fanga bɛ bonya kosɛbɛ eh, mais a tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen fo assemblée générale ka kɛ yamaruyaw ka di wali yamaruya kana di mhm. syndicat a ɲɔgɔn école de démocratie tɛ yen k'a fɔ n bɛ ko ta ka mɔgɔ wajibiya o t'a la mhm, mhm. ni militant ye ɲɛmɔgɔw bila yɔrɔ min u bɛ yen de en tout cas anw ta kɔni bɛ ten ni militants ye min fɔ an ye an tɛ b'o kan a bɛɛ bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔ a bɛɛ bɛ k'o de kan donc f'an ka assemblée générale kɛ u k'an yamaruya hali nin min filɛ nin ye tan ne y'o de f'i ye an ye réunion de kɛ u k'an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ sani an ka taa an y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ o o sɔrɔlen o compte rendu kɛra u y'an yamaruya k'an ka taa donc o yamaruya kɛra an ye assemblée générale kɛ district la le 28 le 28 u y'an yamaruya k'an ka taa le 28 novembre u y'an yamaruya k'an ka taa UNTM fɛ donc mais an ka syndicat dɔw ye eh, autonome ye i ko ne ta dɔw ye libre ye i ko s- s- s- s- s- SYLTMAT ta SYLTMAT, euh. bon dɔw ni dɔw affilielen don s- centrale wɛrɛ la mais u n'olu tiɲɛnen don ɲɔgɔn ye n'o ye cent- eh, SYNTRACT ye bon CSADR o tɛ foyi la fɔlɔ an bɛɛ bɛna demarche kɛ bɛɛ chacun est libre n'a ka di min ye i bɛ taa i bɛ affilier UNTM la mais anw kɔni ta ŋaniya ye min ye ni Ala sɔnn'a ma n'an ye assemblée générale kɛ eh, vraiment ka a proposer militants ye n'u kɔni sɔnna an ka se ka an affilier eh, fɛn na à travers eh, le SYNTADE nin b'a yira k'a fɔ sɛndikaw ka eh, la- ɲininiw ka ɲi ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u farafarala u ka u ka- u fanga bɛ dɔgɔya est-ce que aw ka grève in fana m'o yira dɔɔni eh, an ka grève dɔrɔn t'o ye mhm. Mali grève bɛɛ y'o ye mhm. eh, ni sendi ni bɛɛ kun ye centrale kelen ye mhm. centrale kelen tɛ bɔ ka foyi ɲini k'a bɛ eh, dɔgɔkun ko la o tɛ se ka kɛ o n'i y'a ye ji bɛ tiɲɛni kɛ n k'a woyoba de don voilà pourquoi an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kɛ kulu ye a ma fɔ fana centrale k'a kɛ tuma bɛɛ gurupunin kelen kama k'a bɛ taa grève la o tɛ se ka kɛ o centrale ma dabɔ o kama mais ta de bɛ kɛ i b'i ta ɲini mhm. e mana i ta min mana i mana dɛsɛ min na mhm. ou bien n'a sumayara i ɲɛna i bɛ taa fara centrale ka fɛnw kan a bɛ kɛ ten anw ta mhm. min y'anw yɛrɛ ta teliya anw ka eh, hakɛ ɲini

ɛɛ harmonisation ye hɛrɛ de ye baarakɛla bɛɛ ma harmonisation b'a to ɛɛ bɛɛ ka sɔrɔ a bɛ dɔn a bɛ kɛ a bɛ a bɛ kɔrɔta ɛɛ prime ni indemnité i ko an da sera a ma cogo min o tɛna se ka kɛ kelen ye dɔ ka baara fanga ka girin dɔ ta ye dɔ ka baara c'est plus risqué ka tɛmɛ dɔ ta kan dɔ ka baara c'est plus prestigieux ka tɛmɛ dɔ ta kan donc o bɛɛ bɛ yen o prime ni indemnité o bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na eh, mais statut particulier fo mɔgɔw ka kelen faamu mhm. statut général de b'a prévoir mhm. k'a fɔ corps bɛɛ mhm. n'a ka statut particulier ka kan mais finalement mɔgɔ si tɛ statut général kɔnɔ hakɛ to ah. bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ bɔra sa o non mɔgɔ si ma bɔ maintenant statut général o de b'a prévoir k'a fɔ statut particulier kan ka dilan corps bɛɛ ye mais aw ma min faamu eh, état ka fɛgɛya kan o nɔ

ka statut autonome di mɔgɔw ma anw yɛrɛ bénéficiera o de la mhm. sinon an n'a fana man kan mhm. an n'a man kan mhm. mais anw ye statut autonome kɔnɔntɔnnan de ye seegin sɔrɔla anw ɲɛ donc seegin sɔrɔlen anw ɲɛ anw ta jamana fɛgɛyali de nana n'o ye jamana fɛgɛyali de nana n'o ye o ni statut particulier tɛ kelen ye statut particulier dabɔra e ye docteur ye

k'a sɔrɔ i ma bɔ statut général kɔnɔ o tɛ grille d'i ma o tɛ fɛn wɛrɛ d'i ma o b'i ka baara gɛlɛya a n'a a a a a a encadrement o b'o de tracer ka bɔ tɔw ta la mais o ni statut autonome tɛ kelen ye statut autonome dun n'o dilanna wajibi de don i ko n y'a f'i ye sisan cogo min i ka grille bɛ k'a dan ma i ka eh, eh, eh, prime av- eh, indemnité olu fana bɛɛ bɛ kɛ a- a a dan ma o de nana ni gɛlɛya ye donc bɛɛ mana taa harmonisation na sisan ka eh, bɛɛ segin eh, ka minnu sariya eh, constitution ma statut autonome minnu yamaruya mhm. n'olu bɔra yen mhm. k'a tɔ to min yamaruyara mhm. harmonisation bɛ ko bɛɛ nɔgɔya sisan an bɛɛ bɛ bolila o de nɔfɛ pour que mankan ni grève banbali ka ban jamana mais mun fɔra wa a bɛ se ka k'o sira fɛ n'o ye conférence sociale ye
conférence sociale bɛ se k'a kɛ conférence sociale bɛ se effectivement ni conférence sociale sera ka kɛ mhm. mais conférence sociale eh, min b'a to an tɛ se k'o kɔnɔ mhm. o problème ye min ye kabini ala ka hinɛ famara fofana na mhm. transition 91 conférence sociale ko in bɛ sen na a kuma bɛ sen na a kuma bɛ sen na régime fɛn fɛn mana na o ko ko conférence sociale o bɛ taa an t'a ye donc mɔgɔ tɛ se ka da a la k'a fɔ a bɛ kɛ komi i tɛ se k'a fɔ k'a tɛ kɛ. est ce que nin t'a kɛ wagati ye an bɛ wagati min na sisan. wagati bɛɛ y'a kɛ wagati ye. awɔ komi grève bɛ ka caya jamana fana eh, eh, gɛlɛya bɛ yen. grève man ca bi ka kunun bɔ.
Hmm. mais néanmoins hmm. a kɛ wagati ye sisan. nin y'a kɛ wagati ye. voilà n'o kɛra e ye mun fɔ harmonisation ko in bɛɛ bɛ se ka k'o senfɛ. sɔrɔ o la.
mais tuguni uh-huh. u k'u u ka sariya appliquer hmm. minnu an minnu tɛ statut eh, fɛn sariya ma constitution ma minnu prévoir ko statut autonome o ka bɔ a la kɛ. d'accord an b'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga in baara bɛ sen na mais kulu dɔ sigira kɔsa in na n'o ye conseil national de transition ye aw ka mɔgɔw b'a kɔnɔ wa e président yɛrɛ m'a fɔ e ɲɛna ko a sigilen don k'an kɔnɔ i sigilen don ka mɔgɔ min kɔnɔ i b'o wele ka taa i ka foroba baara yɔrɔ la anw ma sɔrɔ a kɔnɔ a ma bar'an na an kun sigilen don n'a ye wa a diyara an ye yɛrɛ mais aw ka mɔgɔ y'a ɲini yan
i ko bɛɛ y'a ɲini cogo min ee u ye papiye min bɔ rezo sosiyo kan dekɛrɛ ninnu wa ne t'a fɔ dekɛrɛ u ye papiye min bɔ rezo sosiyo kan mhm. eh, an y'a ye ko statut eh, syndicat autonome mhm. ko o o wolonfila mhm. olu kun kan ka o reprezantan wolonfila kun kan ka sɔrɔ a la an ye ɲɔgɔn wele komi 48 heures de dira mɔgɔw ma ko bɛɛ ka i ka kandidatiri fila fila bila ka taa ɔ sɛndika libiri ni otonɔmu o dun an ka dɔnniya la o ye tan ni kɔnɔntɔn ye pilasi wolonfila eh, donc bɛɛ y'i ka candidature bila ka taa jɔnkala ne yɛrɛ kɔni an ka sɛndika kun ye ne yira ne ko n ko nin cogo in na ne tɛ taa mhm. ne ɲɛ b'a la sɛbɛ ko tɛ nin ye ne tɛna n sen don a la e ma sɛbɛn di ne ma sɛbɛn di eh, nka kandida fila mhm. cɛ kelen ani muso kelen mohamɛd kanute ani eh, fɛn daku kolɛti daku mhm. an y'olu fila ka kandidatiri bila ka taa a bɔra fana an tɔgɔ ma sɔrɔ a la a ma bara n na parce que an y'a dɔn k'a fɔ kabini transition nana u ɲɛtana ye anw ye ka d'a kan u bɛ fɛ k'an ka jɔyɔrɔ bɛɛ minɛ ka d'a kan bonya t'an n'u cɛ karama tɛ a yɛrɛ y'a ye fo président ko ko UNTM y'a k'a ta de ye ko n'o tɛ a kun kan bɛ minnu ma olu dɔnnen don fatɔw ye anw de ye anw de ye faso jugu ye an tɛ se ka taa sigi CNT kɔnɔ k'a sɔrɔ min y'a kabako ye min fana b'a jira k'a fɔ u t'u ka baara dɔn ee réforme min bi ka kɛ a 80 pourcent ye an ka yɔrɔ de a bɛ waleya ye ayi non ni n ko an ka yɔrɔ aw ka yɔrɔ wa ni n ko an ka yɔrɔ ne kan tɛ administration territoriale ma dɛ administrateur civil ka yɔrɔ de don parce que k'a ta présidence la kuluba fo ka na se institution bɛɛ la fitini ma fɛn fɛn b'a sariya baara la i tɛ t'a sɔrɔ yen ko administrateur civil t'a la olu de b'a waleya la olu de b'a hakili jagabɔ kɛ u bɛ ka n'a fɔra k'i y'olu bɔ a la o b'a yira k'a fɔ e tɛ État dɔn dɛ aw jɔyɔrɔ ka ɲi ka y'a la a tun kan ka fɔ bɛɛ kɔ fo anw ɔ mɛ bi mun sigira nin aw b'aw yɛrɛ y'a la wa bɔn komi anw tɛ politiki kɛ a sigira a sigira a sigibagaw ye ni a sera ka kɛ hɛrɛ ye mali ma alihamudulilayi an bɛ mali ko de la an tɛ mɔgɔ ko la minnu b'a la an t'u contre la an t'u pour la an tɛ mɔgɔ si dɔn D'accord. Mais o la Ousmane Christian Diarra, an bɛ fɛ k'i hakilina sɔrɔ an b'a dɔn bi eh, ministère de l'administration territoriale ye cellule d'appui dɔ sigi au processus électoral ni kalata fɔra dɔrɔn mɔgɔw hakili bɛ taa aw la ka d'a kan aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o labɛnni na o cellule mun n'a y'a décidé le 15 décembre k'a sigi ministère kɔnɔ n'o bɛna na kala kalataw baara kɛ an b'a dɔn yann'o cɛ a fɔra ko organe unique ka sigi dialogue bɛnn'o kan politiki mɔgɔw caman ka sigikafɔw bɛnn'o kan yanni bi cɛ ɔ e hakilina ye mun ye o cellule in na bi a sigili
bon cellule sigili tɛ ko kura ye mais administration territoriale ne tɛ yan o defani kama n tɛ fɛ ka n da don o la vraiment i ka bonya b'a la n tɛ fɛ ka kuma o kan mais organe unique ko mun fɔra ni dialogue bɛnn'a kan k'a ka sigi e yɛrɛ fɛ n'a sigira a bɛ se ka nɔgɔya don an ka kalata la wa ne ka sendika ka hakilina ye min ye mhm. n bɛ se ka kuma ni n ka sendika ta ye kosɛbɛ anw pereselen don bi organe mhm. unique ka sigi mhm. ka administration territoriale sen bɔ a la pewu o y'anw ta ye SYNAC SYNAC hakilina de y'o ye bi organe unique ka sigi k'an sen bɔ a la pewu ka représentant de l'État sen bɔ a la pewu o de y'anw ka hakilina ye
d'accord pour que mun bɛ fɔ aw ma aw sen ka o bɛɛ ka dabila an ye fasoden de ye jɔn bɛ ko fɛn tɛ f'i ma an tɛ siran min bɛ fɔ an ma an tɛ siran min bɛ k'an na an degelen don la cɛ si tɛ yen bi ko min jala ka gɛlɛn mali baarakɛlaw la ka tɛmɛ anw kan parce que hali n'a fɔra ko dugu bɛna minɛ bɛɛ bɛ boli ka taa k'anw de to yen n'i y'a ye an ka dukɔnɔdenw bɛ sa parce que bɛɛ bɛ taa k'anw to o tɛ mais faso bɛ fɛn bɛɛ de sanfɛ anw ka corps dilanna cogo min na an ka corps hamina ye min ye an ka corps déontologie ye fɛn kelen dɔrɔn de ye l'intérêt général

o y'a avantage bɛɛ la belebele ye ni n ko n bɛ kuma ka techniquement n b'a ta sisan fo sufɛ a a a a pour n'a contre n bɛ se ka bɛɛ fɔ mais on se je me réserve de le faire euh, a danaya a danaya o de y'a la avantage belebele ye parce que tant que danaya tɛ élection na élection ye kasara de ye ɔ ni organe unique de bɛ kɛ sababu ye ko danaya bɛ sɔrɔ élection na. ko basigi bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mhm. c'est la meilleure des solutions d'accord o bɛ kɛ bi an ka kumakun laban ye o la ni welekan mun b'i bolo ka ɲɛsin aw ka mɔgɔw ma ale ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen jɔnkala eh, n tɛ se ka nin kuma kuncɛ ni n ma an ka militanw fo mhm. SYLTMAT n'o ye administration territoriale baarakɛlaw ye k'a ta gardien planton manœuvre chauffeur u ye fɛn yira an na k'a ta kayi fo kidali an tun ma sigi ni min ye sitimati yɔrɔ bɛɛ la n'a bɔra direction des finances et du matériel la dfm n'o ye service kelen pe ye ministère kɔnɔna na n'a bɔr'o la bɛɛ ye an ka mot d'ordre de grève suit k'a daminɛ fo k'a ban a diyara an ye a bɛnna an ma olu de tun ye a fɔ an ye a y'a kɛ tan u m'an janfa min ye ne ka tɔndenw ye administrateur civil diɲɛ kuma bɛɛ fɔra aw ni grève man kan aw ni grève ka kan n y'o de fɔ

ɛɛ n'a bɔr'o la membre du corps préfectoral minnu ye représentant de l'état ye hali sini droit de grève b'an bolo droit de vie b'an bolo an ye min kɛ nin ye n'a fɔra an ka segin a kan an bɛ segin a kan wa ni ala sɔnna a ma ban fana k'a fɔ k'an bolila ou bien an y'a ɲɔngiri ou bien an fɛnna an sɛgɛnna o tɛ a ma ban nin y'a daminɛnen de ye tant que an ma an hakili an sago bɛɛ sɔrɔ a tɛ jɔ sigikafɔ kɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi o tɛ tigɛ o an bɛɛ de ye mali ye ka se eh, mairie baarakɛlaw ma mhm. olu tiɲɛ yɛrɛ la u fana y'an kabakoya parce que u ka syndicat yɛrɛ ko ni nin grève tɛ olu tun t'a dɔn k'a fɔ mairie baarakɛlaw bɛ se ka taa grève la tan mais bamako ta olu de ma an nimisi wasa ka s'a dan na mhm. o fana kɛra kɔsanako ye mhm. o tɛ bala an na komi bamakɔ ye jeni ka ɲimi yɔrɔ ye min ye adr mɔgɔw ye k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn donc o y'an ka tɔndenw ye u y'a min don an da anw kɛra layidutigi ye u yɛrɛ kɛra layidutigi ye en général donc vraiment o diyara an ye min ye population ta ye ɛɛ ko adamaden i bɛ cogo o cogo i bɛ mɔgɔ wɛrɛ filɛ ten minnu bɛ mɔgɔko la minnu ye grève nin mankan wuli ko ibk ka taa mhm. ni ibk taara n'u ye u ka papiye da n'olu ye mɔgɔ ye grève la sisan wajibi don a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu fana b'an ta ɲɔgɔn na an mago to ye régime na an mago tɛna jɔ régime na ko eh, minnu taara minnu bɛ bi minnu bɛ na n k'a si tɛ anw ma hɛrɛ ye anw administrateur civil o y'a sɔrɔ ibk de bɛ yen n kanubaga dɔ bɔra futuba k'an yɔrɔ ɲini ka na ko n ye minnu fɔ k'a bɛɛ tiɲɛ ko mais ko n ye ala sɔsɔ yɔrɔ kelen na mhm. ko ne ko ko eh, ɲɛmɔgɔw minnu taara minnu bɛ minnu bɛ bi ko ani minnu bɛ na sini ko a si t'an fɛ k'an ka hɛrɛ t'a si bolo ko o y'a ye ko ne ma ala niyɔrɔ to yen n k'i ka kuma ye tiɲɛ n ko nka an b'a dɔn ten anw ni ɲɛmɔgɔw cɛ bɛ cogo min o y'a sɔrɔ transition min na transition in min da anw kan a kalo saba kɔnɔ IBK bɛɛ b'a kalama k'a fɔ anw ye IBK ka eh, taabolo kɛlɛ mais IBK m'o d'an kan san wolonwula kɔnɔ donc anw tɛ mɔgɔ ko la an bɛ an ka carrière de ko la an b'an ni de ko la min kɛra anw na n'a kɛra i fa la wala a kɛra i kɔrɔ la wala a kɛra i dɔgɔ la wala a kɛra i muso ni den na i b'a dɔn a tɛ bɛn i ma mhm. k'a fɔ e bɛ taa wari sara k'a fɔ i bɛ taa e, e, e, terorisiw bila ka jamana mɔgɔw mɔgɔw bila ka i ta to bolo la n'a bɛ kɛra mɔgɔ mɔgɔ a tɛ bɛn i ma donc olu de nana n'an ye k'an bila fɛn na min t'an taabolo ye san mugan grève fila o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ tɛ min bɛ se ka leçon di anw ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ye an bisimilali min kɛ ka se ka occasion d'an ma an ka pereperelatigɛ mɔgɔw ye merci o diyara an ye kosɛbɛ an y'an to jɛmukan na ka kibaruya dɔ mɛn mun tɛ kibaruya duman ye n'o ye an ka maa ɲɛmaaba dɔ jamana in kɔnɔ n'o ye sumayila sise a ka fatuli ɔ an bɛ duwawu kɛ ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma ani silamɛ suw bɛɛ lajɛlen ɔ ni ala ye mun kɛ a bɛ fɔ k'o de ka ɲi hali bi bɛɛ ka duwawu kɛ ani silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ jamana fana ye ala ka jamana basigi hali bi ala ka jamanadenw kan bɛn wasalam